Center for Memories bụ otu eguzobe ịkwalite asụsụ na omenala Igbo nzukọ ụmụaka bụkwazi ihe omume nke ndị Center for Memories ji wee na-akụziri ụmụaka asụsụ na omenala na njirimara Igbo ọ bụkwazi ebe anyị na-eji akụkọ ifo wee na-akụziri ụmụaka ezi agwa ihe omume nzukọ ụmụaka nke anyị na-ewetara unu n'Afia TV bụ nke ndị Open Society Initiative for West Africa na-akwado Ụmụaka na-ege m ntị ndewo nu. Anyị nwere ihe omume dị iche iche anyị ga-eme tata. Anyị nwere ihe mmụta pụrụ iche anyị ga-emekwazi tata. Ihe izizi anyị ga-eme bụ anyị ga-amụ maka ofu ihe eji wee mara ndị Igbo, ofu ihe pụrụ iche eji wee mara ndị Igbo. Ndị Igbo bụ ndị eji ịkọ ugbo wee marụ. ndị Igbo na-akọ ihe dị iche iche n'ubi ha kedu onye ga-agwa m ofu ihe ndị Igbo na-akọ n'ubi ha osikapa ji agwa akpụ ngwa abacha ehe ede ọ dị mma unu zatachara ya ihe a niile unu kwuru bụ ihe ndị Igbo na-akọ enwekwazi ihe ndị ọzọ ndị Igbo na-akọ mana abịa n'ihe a niile ihe akụkọ a niile eji wee marụ ndị Igbo unu ama nke kachasị wee dị mkpa o nwe nke bụ akwa akwụrụ

Ji bụ nri kachasị wee dị mkpa n'ala Igbo. Ndị Igbo fụ ji n'anya nke ukwuu nke bụ na ndị Igbo na-eme mmemme enwe mmemme a na-eme tupu erie ji otu a ka ndị Igbo si wee fụkarasịa ji n'anya ji bụ nri kachasị wee dị mkpa unu ama ihe me ji ji wee dị mkpa nke mbụ bụ na enwe ụzọ dị iche iche eji eri ji ọ bụrọ sọsọ ofu ụzọ maka isi osikapa sọsọ ị ga-esi ya esi i rie mana ji nwere ụzọ dị iche iche eji eri ya kedu onye ga-agwa m ofu ụzọ eji eri ji nna ngwa gwa m a na-eghe ya eghe ọ zatara ya kụọrọnụ ya aka kekwa ụzọ ọzọ eji eri ji ji na mmanụ ji eshiri eshi ya na mmanụ kedu ọzọ ji asụrụ asụ kedu ọzọ ji porridge ọ dị mma unu zatachara ya kụọrọnụ onwe unu aka ụzọ a niile ihe a niile unu kwu kịta anụwa bụ ụzọ dị iche iche ndị Igbo ji eri ji ndị Igbo a na-asụ ya asụ a na-eshi ya rie ya na mmanụ a na-eghe ya eghe Hmm? a na-ahụkwazi ya n'ọkụ nwerekwu ji ahụ n'ọkụ na mmanụ nke ahụ nke kachasị mkpa maka ndị Igbo na-afụ ji ahụ n'ọkụ n'anya ihe mere ndị Igbo ji wee fụkarịsịa ji n'anya bụ na ọ na-abụ mgbe a ga-akọcha ihe n'ubi ji bụ ihe akụ n'ubi nke mbụ nke a na-ebu ụzọ eweta n'ubi mgbe a ga-ebido ihe owuwe ihe ubi ọ ji bụ nke mbụ a ga-ebu ụzọ egwupụta ji n'ala yanwa bụ nke izizi emezie emume iri ji ọfụ tupu ebidozie gwupụtebezie ndị ọzọ wee ribezie wee gabazie enwe ihe dị iche enwe ihe kpata ndị Igbo ji eme emume iri ji ọfụ nke mbụ bụ na oge ha ji ekene Chineke wee na-ekenekwa ndị mmụọ na ndị niile nyere ha aka wee na-echekwaba ha wee fụkwazi na ihe a kọ n'ubi mere ọfụma nke ịbụọ bụ na ịmagonu oge ndị igbo eji akpọkọta ndị mmadụ ndị mmadụ enwe obi aṅụrị ndị mmadụ enwekwazi ezumike dịka m si wee kọwara unu na oge a na-egwupụta ji n'ala na-egosi na oge ihe a kọ na oge ezumike erugo so oge ndị mmadụ na-anọkọta ọnụ ha nwee ezumike rikọọ nri ṅụkọọ gbaa egwu nwekwa ezi obi aṅụrị emume erim ji ọfụ bụkwazi otu ụzọ ndị Igbo ji egosi omenala ha maka ndị mba ọzọ na-abịakwazi mgbe ụfọdụ wee na-afụ ka esi eme emume iri ji ọfụrụ anụnwa ọ dị mma ee n'atụfughị oge m ga-ajụ unu ofu ajụjụ kedu onye ga-agwa m ofu ihe kpata ndị Igbo ji eme emume iri ji ọfụ otu ihe kpata ndị Igbo ji eme emume iri ji ọfụ ọ dị mma ngwa gwa anyị maka ji bụ ezigbo ihe kedu ihe ọzọ maka na ji dị mkpa na otu ụzọ ndị Igbo ji egosi asụsụ na omenala ha bụkwazi mgbe ha ji ezu ike maka ihe a kọrọ n'ubi ngwa kụọrọnụ onwe unu aka ọ dị mma anyị ga-agbapụ ya ọsọ ihe oge a ruru ugbu a ihe oge a ruru ugbu a bụ oge akụkọ ifo m sị na ihe oge a ruru kịta bụ oge gịnị oge akụkọ ifo ejikwazi m ọmarịcha akụkọ ifo wee bịa tata ifo chakpii ifo chakpii ifo chakpii enwere akụkọ m ga-akọrọ unu ọ dị mma n'otu obodo e nwere di na nwunye mụtara naanị otu nwa nwaanyị ofu nwa nwaanyị ka ha mụta afa nwa nwaanyị ha ahụ bụ Ọbaraedo asị m na afa ya bụ gịnị Ọbaraedo bụ nwatakịrị mara ezigbo mma ife ya ọ bụ nwatakịrị a bụ enenebe eje ọrụ achara ugo nwaanyị n'ihi na nwatakịrị a mara ezigbo mma wee bụrụkwa naanị otu nwa di na nwunye a mụta ha wee fụ ya n'anya fụbiga ya oke ha ada ezi nwunye ozi ha na-eme ya nwa nnukwu o mezie ya bụ nwatakịrị o nwerọ ihe ọ ma eme ọ marọ arụ ọrụ ụlọ ọ marọ asọpụrụ ndị mmadụ ọ da ekene mmadụ ọ na-eme sọsọ ngara wee ruo otu ụbọchị nne na nna ọbara edo wee chọọ ịga ugbo n'ebe tere aka n'agụ obodo ọ bụrọ n'obodo ha agụ ahụ dị n'obodo ọzọ o tere ezigbo aka nne nne ọbara edo wee weta ji ị ma na anyị kwuru maka ji tata ehe wee weta ji wee nye ọbara edo wee wetakwazie ejuna ọ kwa unu ma ihe bụ ejuna ehe nne ya wee weta ji weta ejuna wee nye ọbara edo wee sị ọbara edo na mụ na nna gị na-achọ ije agụ ka ije kọta ee eh, ka ije gwute ji n'agụ nee ji anụnwa na ejula o ruo n'efifie mgbe agụụ ga-ebido gụba gị na ihe ị ga-eme bụ jee buru ụzọ hụọ ji n'ọkụ Hmm? ị hụchazie ji n'ọkụ ị hụ ejuna n'ọkụ sị ya ebukwana ụzọ hụ ejuna n'ọkụ na ejuna na-agbọ mmiri na i buru ụzọ hụ ejuna na ejuna ga-agbọnyụsị ọkụ gị buru ụzọ hụọ ji n'ọkụ sị ọ kwa ị nụrụ ihe m kwu ọbara edo sị ya ee anụgo m sị ọ kwa ị nụrụ ihe m kwu sị ya ee anụgo m nne na nna ọbara edo wee buru nkata ha na mma ha wee jebe agụ ọbara edo wee nọdụ n'ụlọ okay nne na nne nne ya gwakwara ya sị ya biko na ihe ọbụla ị na-eme gị emekatakwana pụta n'iro na e nwere ajọ mmụọ nọ n'ama obodo na-achọ ụmụaka ọ ga ọ ga ọ ga-egbu e, na ị pụtakwa n'iro na mmụọ ahụ ga-egbukwe gị gị nọdụ n'ime ụlọ ị hụcha ji n'ọkụ

o wee bịa ịhụnye ji n'ọkụ sị mba na anụ anụ ejuna ka ụtọ ka ya buru ụzọ hụ ejuna n'ọkụ o wee lozoo ihe mami ya gwara ya o wee tinye ejuna n'ọkụ ozugbo o tinyere ejuna n'ọkụ ahụ ejuna bido mụwa mmiri mụwa mmiri mụwa mmiri tupu ọ hụchaa ya bụ ejuna n'ọkụ ọ bụrụ na ọkụ ahụ anyụgo o wee tawa anụ ejuna tachazie anụ ejuna o teghịzi aka ezigbo agụụ wee bido gụba ya agụụ gụba ya gụba ya gụba ya ọ sị kee ihe ọ ga-eme o jee wepụtazie ji ahụ wee bịazi ka ọ hụnyezie ya n'ọkụ ọ bụrụ na ọkụ anyụgo and o nwerọ ebe ọzọ ọkụ dị ei o chebe kedu ihe ọ ga-eme kedu ihe ọ ga-eme ọ sị kee ihe m ga-eme kee ihe m ga-eme ọ sị na ihe mee bụ na ya ga-ezoro ezo ka ya jee na nke agbata obi ha ka ya jee gụta ọkụ ọ kwa unu fụ na o nupụgo isi n'ihe mami ya gwara ya mami ya sị apụtakwana n'iro na e nwekwa ajọ mmụọ nọ n'iro ọbara edo wee mepee ụzọ nwa obere wee sị ka ya zoro ezo ka ya zoro ezo ka ya jee na nke agbata obi ha ozugbo ọ na-apụta ajọ mmụọ ahụ wee dakapụta wee sị ee eh, kedu nwatakịrị egwu kwe ka ọ pụta n'iro wee sị ya bịa nwatakịrị atụọ nkwe ọbara edo ịma na ọbara edo enwerọ nsọpụrụ ọbara edo nee mmụọ ọjọọ ahụ anya sị ya gụnwa tụọ nkwe nke gị hee mmụọ ọjọọ a wee kụja wee sị ịnụkwa na egwu adịrọkwa nwa a n'anya o ọ sị ya bịa nwa a sị gị tụọ nya ọbara edo sị ya gụnwa tụọ nya nke gị mmụọ ọjọọ ahụ wee nepagide anya nepagide anya ozugbo imi ọbara edo wee wee dapụ ọbara edo enwezi imi ọ marọdị o wee jee gụtacha ọkụ wee nata wee bịa sinye ji n'ọkụ hụnye ji n'ọkụ mgbe ọ nọ na-ahụzi ji ahụ ka ọ- ọ bịa afụzi ọ na-ekwuzi okwu ọ na-ekwuzi n'imi n'i- ọ na-ekwuzi ka ndị mmụọ ọ na-ekwuzi ka mmadụ wee jọzie njọ iru ya wee ịma na ọ mabu mma iru ya wee gbanwee o wee jọzie njọ hei o bebe akwa sị anwụkwanụ m o." ọ nọzi n'ime ụlọ ahụ ruo na mgbede n'ezigbo mgbede nne na nna ya jere ugbo wee batazie ozugbo ha na-abata mami ya wee kpọọ ya ọbara edo kedu ebe ị nọ ọ nọ n'ime ụlọ wee sị ya ho ịmago ọ na-achọ ịsị ya ma anọ m n'ime ụlọ ọ na-ekwuzi ka ndị mmụọ sị ya ho hei mami ya sị ọ gịnịkwa mami ya kpọkwa ya ọzọ sị ya ho so mami ya sị ọ gịnị mee ka e mee mami ya wee pụtazie wee fụzie na ọbara edo enwezikwa imi hee ọ sị ọ gịnị mee

na ofu mkpụrụ anya anyị ji afụ e, anyị ji e, ofu mkpụrụ anya anyị ji afụ ụzọ apịakwa papa ya wee bịa wee sị ọbara edo ọ gịnị ọbara edo bewakwa akwa wee gụkwa egwu ahụ ọzọ wee gụkwa wee sị nna m ọ bụkwa ọbara edo ọbara edo nna m ọ bụkwa ọbara edo nwa ọbara edo na nne m nyere m ji na ejula

wee cheta na e nwee ofu dibịa nọ n'otu obodo obodo tere ezigbo aka na dibịa ahụ dị ezigbo ike nna ọbara edo wee kwado wee gaba ije gaba ije gaba ije obodo dibịa ahụ tere ezigbo aka nna ọbara edo wee daa mmiri n'asaa na agụ n'asaa tupu o rute na nke dibịa wee rute wee kọchaa dibịa ihe mere dibịa wee sị ya nsogbu adịrọ sị ya atụna egwu na mụ na gị ga-eso nachie n'obodo gị dibịa ahụ wee you know butecha akpa ọgwụ ya na ite ọgwụ na ihe ndị ọzọ ọ ga-eji wee soro nne ọbara edo ha wee nata n'obodo ahụ ozugbo ha na-anata ọ sị ya ngwa bịa gosi m ebe mmụọ ọjọọ ahụ nọ ha wee jebe n'ama n'ama obodo ozugbo mmụọ ọjọọ a na-afụ ka ndị mmadụ na-abịa n'ama ọ machafụta sị ke ndị bụ ndị ahụ ke ndị na-aga n'ama ahụ bịa tụọnụ nkwe dibịa ahụ nee ya anya nee ya anya dibịa atụpụrọdịrị ọnụ ọ sị ya e ọ maa ọ maa o mee jijiji mee jijiji ọ sị ya bịa asị m unu tụọnụ nya dibịa ahụ atụpụrọ ọnụ ihe dibịa ahụ mee bụ o bupụta ofu ite ọgwụ ya wee chee ya em, mmụọ ọjọọ ahụ n'iru mmụọ ọjọọ ahụ wee wee maa jigijigi mee jigijigi mee jigijigi kwụrụkwa ite ahụ wee si n'aka dibịa wee dapụ kụwa hei dibịa wee sị na mmụọ ọjọọ anụnwa shikwere ike dibịa wee mekwa emekwa emekwa emekwa gana gana bupụtakwa ite ọzọ wee chekwa mmụọ ọjọọ ahụ n'iru mmụọ ọjọọ ahụ mekwa emekwa emekwa emekwa kwụrụkwa ite nke ịbụọ wee kụwa hei dibịa wee bupụtezie nke ịtọ nke ite a na-apụ ọkụ ife ụdị ọkụ na-apụ n'ite anụnwa wee chepagide ya n'iru mmụọ ọjọọ ahụ mmụọ ọjọọ ahụ wee mee gadagada mee gadagada mee gadagada mee ka ọ ga-akwụ ka ọ ga-akwụ ka ọ ga-akwụ o wee daa gidigim wee nwụọ ozugbo ọ na-ada wee nwụọ imi ọbara edo wee nachitezi azụ iru ya wee nachitekwazi azụ ọ mazikwa mma ọzọ hei nne na nna ọbara edo wee bụrụ sọsọ aṅụrị obi wee bụrụ sọsọ aṅụrị ọbara edo wee bewe akwa wee na-asị nne na nna ya biko unu gbaghara m maka na m adịghị erube isi na ọ maka na m erubeghị isi mee na ihe anụnwa ihe anụnwa ji wee dakwasị m na bido tata gaba n'iru na ihe ọbụla unu sị m mee na m ga na-eme ya m ga-ebidozi na-eje ozi ozi ọbụla unu zi m m ga na-eje ya m ma na-enupụzikwa isi ọzọ mana ọ bụrọ sọsọ ọbara edo bụ ihe gbanwe maka ihe ahụ mee ụmụaka ndị ọzọ nọ n'obodo ahụ mgbe ha nụ ihe mere ọbara edo egwu wee baa ha ncha arụ sị hei achọkwa m ka ka imi m ka imi m dapụ achọkwa m ka iru m gbanwee jọọ njọ na bidozie tata gawa n'iru na m ga na-erube nne na nna m isi ụmụaka niile nọ n'obodo a ha ncha niile wee gbanwee bido rubebe isi bido jebe ozi obi wee bụrụ sọsọ aṅụrị o- ndị obodo ahụ niile maka obi aṅụrị na-akpa ha ha wee tụkọta ma ji o ma ede ma akpụ ma ihe oriri dị iche iche wee buru ya wee gaa na nke dibịa ahụ wee kenee ya maka ha sị ya na ọ bụrọ sọsọ ọbara edo ka ọ zọpụta na o nyekwuru ụmụaka ha aka maka na ụmụaka ha bidozi ụbọchị ahụ wee na-erube isi ifo chakpi akụkọ ifo ọ tọkwa ụtọ unu amụtakwa ihe na ya bụ akụkọ ifo ọ dị mma m ga-ajụnụ unu kịta ka unu gwa m ihe unu mụtara na ya bụ akụkọ ifo kedu ofu onye ga-agwa m ofu ihe sọsọ ofu ihe ị mụta n'akụkọ ifo anyị kọ na ngwa gwa m ọ dị mma irube nne na nna gị isi kụọrọnụ ya aka kedu onye ọzọ ga-agwa m ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo a ọ dịrọ mma irupụ nne na nna gị isi kụọrọnụ ya aka o nwe ihe ị chọ ikwu ọ dị mma ngwa kwuo

ihe ọbụla nne na nna gị gwa gị i mee ya biko kọrọ na onwe unu aka ọ dị mma anyị abịago n'isi njedebe ihe omume nzukọ ụmụaka nke taata chetakwanụ dị ka anyị si wee kwuo na ihe omume nzukọ ụmụaka bụ nke ndị Center for Memories ncheta ndị Igbo na-ewetara unu nzukọ ụmụaka bụkwazi ihe omume e ji wee na-akwalite asụsụ na omenala Igbo